nwaanyị nwoke anaghị alụ ofu nwaanyị eme ha nwoke even nature ihe niile ma chukwu ma ihe niile eme ha nwoke ịlụ ofu nwaanyị ọ society generation anyị nọ n'ime ya maybe m ga-asị maybe religion or gịnị otu anyị si toda mere eji bịa asị nwoke lụwazi ofu nwaanyị mana nature i lee onwe gị cheki onwe gị mụ ajọ m ekwuwe nwoke anaghị anọ with ofu nwaanyị nwaanyị nwoke anaghị alụ ofu nwaanyị ọ ihe mere cheating eji ka akpịa ịkpara ya cheating cheating ji karịa ụmụ nwoke o ji lụ ịlụcha nwaanyị gị na-aṅacharịkwa na-achọkwa nwaanyị ọjị na-egwu So are mana you say are, you- are, eme you- are you are you are you saying that na um indirectly ofu ikpu na-egbu amụ sometimes?
yes ofu ikpu na-egbu amụ and eme ya masị emere ya ee emere officials ụmụ nwoke lụwa nwaanyị ọbụla ha chọrọ iche ịlụ ọ ma ị ga-adị capable ọ ma ị ga-alụrụ three ọ ma ị ga-alụrụ four gị lụọ ya gị hụ na this thing a na-akpọ cheating ga-ebelata gị gị hụ na all these things akọwa my husband dey cheat kwere ọ dịghịzi care for me gị hụ na ọ ga-ebelata mana many people aga like ihe ahụ kwuru mana ihe ahụ kwuru ọ bụ eziokwu this is the reality of life even reverend eh, sorry to say it eh, but Ebuka Obi kwuru ya the other day ọ sị ụmụ nwoke eme ha nwoke for ịnọ ofu with ofu nwaanyị eme ha nwoke for ịnọ ofu nwaanyị ọ just due to ka m jụọ gị ajụjụ elee ihe nwaanyị nwere ike inwe na ga ekwụsị gị ajụga gị as a direct question ọ wụhụ to ụmụ nwoke e, e, e asịkwala ụmụ nwoke ị ga-asị onwe m eweliwe no ịma otu m si eme na live stream ihe anyị na-eme ihe a wụ is like a podcast ka anyị na-eme ya ihe m chọrọ ịjụ gị na-awụ elee ihe ị ga-ahụ na nwaanyị possess ya awụ na ị ga-agba n'iro gwagodi m ihe ị chọrọ ranging from the ma voice o, ma ịdị s- ị- ịwụ spec o, ma ịma otu esi aṅụ aṅụ ma ịma otu esi ara ara ma ịkpata ego ma ịdị loyal gwagodi m ihe niile ị ma na nwaanyị mee ya ị ga agba n'iro ya godi na ịgba n'iro ya wụrụ once in four years gwagodi m otu isi onwe gị enweghị ọwụ enweghị ọwụ ọ sọkwa gị mme mmiri ga-eme ma aga m elekwa anya outside unless ma ozi decision m take sị ka m agba mana enweghị ihe nwaanyị m hụrụ mme m anya m hụ nwaanyị ọzọ amụ m agaghị ebili amụ m ga-ebili o nwere ike zọọ ọzọ m nwa ga-ejide nwe m so ngwa because of nwaanyị m aga m aga ka m respect ma nwaanyị m mana m hụ nwaanyị ọzọ m kpọ nwaanyị ọzọ anya aga m ọ ga-adị m attractive ọ ga-achọwa m ka m taa ya m ga-achọwa ka m taa ya ọwụ egwu ya m gwa gị eziokwu chere ihe ị kwuga wụ na ya kwa na nwaanyị ahụ gị na ya nọ ọ ma otu esi aṅụ gị amụ ọ ma otu esi ara gị ọ ma otu esi enye gị ringing tone ọ ma otu esi you know ọ ma otu esi adị ọcha ahụ ya dị neat ọ mara mma ọ dị okay ọ ma nri eshi ọ na-enye gị respect that na esevu ya from from that na egwu gị jidenwu gị ihe m gwara gị wụ eziokwu unless ma personal decision m deci- m decide but ya wụsọwo ọ na-aṅụ m amụ from morning till night ọ na-eme m na ọwa asị ọ gaghị ejideli m Deci- unless ma Hey! the decision mụwa personal decision m tekere sị okay aga m eme ihe a ka m respect nwa nwunye m mana apart from that nna aga m akụkọ kụja achịchakwuo otu ahụ ọ- onye ha wụ otu ọ dị na nwoke niile onye ọbụla pretend ga na anyị pretend ga But- because you want to but- but- respect your but- home but ya wụrụ ya wụrụ nwaanyị bịara here kwuo that na na ofu nwoke a ga-eji enweghị ihe nwoke mere na na fantasy ahụ na ọwa eziokwu na ihe ahụ fantasy agụga gị na enwekwara ụmụ nwa- ọ na-agụkwa sọ ma ụmụ nwaanyị ọ na-agụkwa ụmụ nwaanyị mana ọzi respect ọzi bezi individual for otu ichiche respect onwe gị otu ichiche ekwere di gị ugwu and nwaanyị gị ugwu
ịmara na ịwụ nwaanyị ụdịrị fantasy a na i believeru na ọ na-agụkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ma ọ bụ na ọ na-agụ gị ya kwa na ọ na-agụ gị but i believeru na enwere ụmụ nwaanyị ọ na-agụ send your request ịmara na ịwụ a lady i believeru na ihe o kwuru na ọ vice versa na ọwụ for one gender na ọ both gender send request nna aga n'iru ịmara ọgajukwu mere ije ma many of us abịa na social media many people adịghị sincere ịghọtala many people na hide because of m kwuo ya na elee ihe ndị mmadụ ga-ekwu eche mma maka mụnwa elee ihe m ga-eche ele mana ihe m gwa ihe m kwuwe maka onwe m o ama m for other people but ọwụ otu m dị ihe mere m ji m ji gaghị agba na maybe m lụọ nwaanyị m hụ nwaanyị ọzọ m sị aga m ata ya because m chọrọ ikwere nwunye m ugwu I want to respect my home but apart from that nna a sị enweghị ihe dịka respect nna m ga-akụrụ m ga-akụrụ kụja achịcha kwuo
my brother adị m adị m happy na ịdị honest adị m happy and uh, ọwụ nwoke niile ga-enwe courage ikwu this truth but adị m happy na ịdị honest so ihe ị na-ekwu na nwaanyị ihe ọbụla masịrị nwaanyị nwee ọ gaghị ejide gị e, ebile nwaanyị ọzọ ọhụ ilele nwaanyị ọzọ anya unless ọ gịnwa wụ personally decide sị ị chọrọ i respect onwe that is it ọ bụ otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị and um, some men ga-agbakwa akaebe unless ma ole onye ke chọrọ ya onye nke na-achọghị ikwu eziokwu but ihe m kwuru ya bụ eziokwu ihe anyị na-eme bụ ka anyị kwere nwunye anyị ugwu ka anyị respect ya mana apart from that respect acha nye anyị go ahead nwanne elele elele nga a anya ihe a two times ị na-abịa okwu siri ike ị na-ekwu ya ka ihe mere ị na-ete okwu mmanụ ka ọ tọọ ụtọ ka ka a kpọọ gị ezigbo mmadụ ị na-ekwuru onwe gị otu ọ bụ isi eziokwu ọ bụ eziokwu ana m ekwu ka ihe a m kwuo bụ eziokwu because eziokwu ikwu eziokwu many people ana alike eziokwu ọ ya wụ the fact mana ị ga-ekwu eziokwu ahụ a sị ikwu eziokwu e, ọ- ọnwụ gị ekwuha ekwu ọ wụ ọnwụ so okwu
ihe awụ your truth ka ọ wụ maybe enwee any content creator bụrụ ihe a na-aga esi butuo ya wụrụ na ị na-ashị ashị ime ọ wụ cruise ihe i believuru na awụ your truth Ọga Chukwumerije ihe a m kwu na awụ sincerity enweghị agụ ka ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke makwasị men nọkwa ya maka na ọ wụ eziokwu ihe m kwuru ihe anyị mere wụ ka anyị manage our family ka family anyị dị mma ka ọ hafụ ịgbaghasị but enye men go ahead orders ngwa even le nwunye ha asị ngwa ọga m ihe ọbụla ị mere ọ gbasaha m ihe ọbụla echiri nna even a ga na-akpọ a day sef a ga na-akpọ different women ten akpọbata na the house all personal decision okay. because yeah okay um, Rose ka m nụtụ from uh, doctor ị ga na-anụkwa so that mgbe ị ga-achịkọta gị mụrụ tish and gịcha but awụbena awụbena ka m nụtụ from a lady then um, Rose Rose megodo mute o. Rose nne ị ga-agbaghepụ ọnụ ebe a gị dị outspoken ị nụ ihe o kwuru this thing o kwuru um, i believuru n'ọ vice versa Ehe now, it's vice versa now. Okay, can you weigh in? Can you throw more light properly?

side chick i kwubu okwu but ka m nyetu gị clue okay normally ị kwesịrị ikwu okwu but ka m nye gị clue with information m na-enweta based on my experience as a as a presenter na social media hmm? Hmm? side chick na-ama almost 90 percent of nwaanyị nọ na di

e nwere some side chick ma na sugar daddy ha ha ma otu ụdịrị ringing tune nwunye ha na-ebe due to ụfọdụ ụmụ nwoke nweta side chick ndị ịchụ nwaanyị bara n'ọbara ha na ha meet ha na side chick a nọrọ eshiere ha emere ha pounded yam with ofe onugbu na n'ụlọ side chick ha na-eri ya na-aṅụ beer enweghị ụdịrị even ma ncha nwaanyị ha ji asa ahụ ha ga-akọchara ya side chick ahụ some of ụmụ nwoke na-eme ha ga-agbachasị and ha rute n'ihu side chick ha epu ụzọ condemn nwunye ha kọchara nwaanyị ha secret enwee any secret ọbụla ha na nwunye ha nwere ha epu ụzọ gaa mee ya gaa submit ya to side chick it is very unfortunate but it is true it is very unfortunate but it is true ị ma ekwuru m sị okwu m ana m ekwu m eche ọbụla m kwuru okwu ọ na-ewe either na owe gị ụmụ nwoke iwe ọ na i me expect na okwu m ga-adị sweet by both gender you are lying ihe m na-agba gị fact because anụrụna m situation m settle ka case nwaanyị na-ekwu dat na nwaanyị na-eme di ya accuse si ka ihe side chick ji mata na otu a ka m si enye gị ringing tune ka ihe side chick ji mata na akwa akwa ka m ji mee ihe e nwere post gara viral mere ya akwa nwaanyị zụrụ nwoke were ga nye side chick ịghọtago so ụmụ nwoke na-ezoro nwunye ha side chick mana ụmụ nwoke a na-ezoro side chick nwunye ha majority of them not all a lot of side chick ma onye wụ nwunye nwunye their sugar daddy but not every woman nọ na di ma side chick side chick di ha or every married woman ma onye di ya na-ara but a lot of ụmụ nwoke na-ara nwaanyị nwaanyị ahụ ma onye nwunye ee eh, nwoke ahụ wụ they know but they pretend like they don't know so go ahead

So sorry i think uh, um, maybe the platform dị bigger than ha eh, anya fụrụ ugo ekwuru m sị ị mara na okwu eshighị gị ike n'ikwu okwu esend na request sometimes eh, page awụhụ ị na-adịchabe ị na-enwebeghị enough experience um, esend na request because at the end of the day you will end up not having something shiri ike ị ga-ekwu ee eh, mis dọkịta dọkịta enwere ihe ichiri ikwu dọkịta gụọ anyị sa dọkịta you muted yourself
my brother lụla nwaanyị dọkịta gụọ anyị ọ mụnwa ka ọwụ anya furu ugo mba yawa

doc nwere ike ịjụ gị ajụjụ okwu o kwuru sometimes e nwekwaranụ truth people na-ekwu um, ọ wụghị reflection of their marital status they say it based on sometimes e nwere ihe wụ na ihe a ihe ndị mmadụ na-ahụ doctor e nwere omume m na-eme m lụgodi nwaanyị m ga na-eme e nwere one thing m ma m ga-eme ana m alike i want to achọrọ m ịma na ịhụ alaikiri m accountability enwere certain things m na-ebi wụ natural doctor asị enwere ndị Igbo sị na monkey gacha ala bekee bata anya nụ ya na banana ịghọtago ya nwa kwuru mm-hmm. okwu a na o kwuru anyị kwesịrị ime ya appreciate na ọ gwara onwe ya the truth that na enweghị ihe nwaanyị ga-eme jide ya but the only thing ga-ejide ya wụ unless o decidere na ọ chọghị ime ihe a ọ wụ ihe na-agwa gị na si ya like mm. I appreciate my brother honesty because ọ bụghị mmadụ niile ga-apụta na this live platform bịa bịa kwuo ihe o kwuru you know because ọ dịghị most of our men we are in denial ọta mmiri because ọ gịnị anyị chọghị ka I create an awareness or ịbịa bupụta onwe anyị but otu o si kwuo ya

you know so when you get to that level doctor nyetụ ụmụ nwanyị nyetụ ụmụ nwanyị sorry na am uh, interjecting you achọrọ m ka ị nyetụ ụmụ nwanyị e, ka ị nyetụ ụmụ nwanyị advice to be probing their boy e, ka ha na-ajụ their boyfriends probing question because achọpụtara m that na this guy na this our brother na ịma ihe m ji eme ya appreciate Hmm? Yeah. ihe m che ihe m che my my my enwere ihe my father kwuru my father sị that na na ọ value one innocent ọ ga-esave one innocent person gbuo 15 criminals ihe o meaniri wụ na ọ sị ihe awụ onye nọ into military ihe ala enwere otu- enwere ihe ha na-emean ị ga-esave one innocent ị- ịbịa na society believeru na law and order one innocent person a ga-esave ya mana a ga-eme execute 15 criminals regardless of their number i don't care yes. that one innocent mm. person dị more valuable than those 15 criminals so ihe m na-ekwu okwu ya wụ that na this guy anyị kwuru eziokwu now it is high time anyị nwee ibido na-eme appreciate ndị na-ekwu eziokwu then at the same time na-achọ solution to you know to whether to rehabilitate them or whether to re reorientate them but society anyị nọ n'ime ya wụ na ị bịa kwuo your mind a kpọọ gị ajọ mmadụ now doctor ihe m chọrọ ka ị gwatụ our sisters wụ ị ga-agwa ha ka ha nwee the discerning spirit number one and ka ha na-eme appreciate onye na-ekwu eziokwu no matter how hard ọ dị ya wụrụ na our sisters dị so good na eziokwu na-atọ ha ụtọ like the way they forcefully believe kee ihe mere many of them na-eje date at the end of the day ha baa na relationship ha amapụta chọpụta na onye ha nọ na relationship wụ a pretender because they lack discerning spirit a bịa na Nigeria ụmụ nwaanyị anyị I can say it with my full chest a bịa na 360 something ethnic tribe ụmụ nwaanyị anyị when it comes to ịgba mbọ I give it to them but when it comes to inwe discerning spirit I don't give it to them many of them these days enweghị discerning spirit ịmata nwoke dị real nwoke dị genuine they lack that discerning spirit ihe ha believeru wụ ihe ọbụla ị ta okwu mmanụ gị wụọ dia ha eme gị admire mana e wuri ọ ihe meziri ị bịa na social media na ụfọdụ ụmụ nwoke na-anọ na their room ha chere ịbịa na social media ha sị boy let me come and say something these girls will like ha ga-anọ decide ya kpaa ya akpa e wuri ka onye a wụ onye ọjọọ mana o decidela ka ọ bịa play to the gallery because ọ readiela our ladies mara na ha na-alike onye na-abịa taa okwu mmanụ so achọrọ m ka anyị na-eprichi too na-agwa ha that na bikonu onye bịa kwuo okwu okwu ahụ tọgodo ụtọ is not enough study that person like filter ya filter mata omume ya in reality so this our brother na emere m appreciate because o save ya wụrụ na enwere

attach too much too close mana our women eh, once they love you they are ịma ụmụ nwanyị na love with emotions and once they are emotionally attached to you eh, ịgwagodo ha na ọkụkọ ji azụ na-ekpuru akwa they will believe you and the way i kwutere ya for instance a woman can come to you right now ọ ma na ka ịlụọla nwanyị

enwere obere advice m chọkwara ka e nwere obere advice m chọrọ ka inyetụ mụ because ị ma asị eh, enwe onye ma ihe niile eh, dọta aga m atụrụ gachi anọ na nwete ụmụ nwaanyị abụọ okay but achọpụtara m na ndị ọ na-aka adabatụrụ mụ na ha mostly ọwụghị ndị ahụ dị too religious hmm? ndị ahụ nwetụrụ obere koromoto ịma e nwere ya na koromoto awụkwa ashawo like ndị ahụ dịtụ a little bit wayward enwere ike ha ga-adị wayward na social media but behind the scene ha na-adịtụ ya obere normal normal ịghọtago
should I uh, do I need to change it because ịma ihe a elele gị anya uh, kemgbe m na-eme social media agwabeghị m mmadụ openly sị talk to me ịghọtago but elele gị anya hụta na ịdị well experience m na-ajụ sị ọwụ ihe ọwụ ihe a na-echenji echenji ịma asị onye onye kọọ mkpa ya atọra ya meeting ịghọtago Yes. Oh, mhm.
no, it's ndị ahụ sị ha dị too religious ha oke ezigbo mmadụ like ha enweghị ha dị even ime ka ị chọrọ imegharị ahụ ha sị gị no it's against my doctrine ụdịrị ndị ahụ mm, mm, mm, mana ndị ahụ wụ na ha ha dị okay ha na-abịa ndị na-ekwu bla bla bla but

nwunye m gara school uh, ndị sister juniorate ịma na ihe juniorate na Nigeria wụ right that juniorate program right ịma once a woman gara that school enwere ụdị kind of doctrine and structure a na-enye ha what I mean so that kind of disciplinary structure a na-enye ha ọ dị iche ọ dị iche from an average regular girl gara secondary school Otomi. So ị na-aga for mua when I'm when I, when I was going into that that territory mua ma ihe m na-abanye n'ime ya Otomi. And I was able to embrace it. Otomi. So Yaruma, the woman, not in that kind of category. My brother, embrace it.

chukwumerije I'll be honest with you so enwere onye sị enwere one of enwere one of our sister ọ sị enwere m malaria ọ sị ihe niile m dị ma ndị gwọọ malaria ka you know so otu ọbụla nwaanyị si bịa

accept her because this is who she is. okay doctor yeah, ka m nụtụkwe from onye ọzọ mgbe anya furu ugo ngwa tiitu ọnụ before oga Kennedy
okay thank you very much ịma na social media onye ọbụla na-ahide onwe ya some somehow mana enwere otu anyị kwesịrị ikwuo ihu ihe wụ eziokwu ị ga-ekwu and eche ịdị real ga-adịrị real e nwere advice m ga-enye m chọrọ inyekwe ụmụ nwaanyị anyị and ụmụ nwoke mana e nwere ihe m chọrọ ikwu ịma relationship and marriage ọkwa ịhụrụ question m jụrụ dọkịta amakwa m ịma enwe onye ma ebe eziokwu si apụta ama m ya kwa na enyi na aga echi ipu ore m okwu ịghọtago mhm, mana egbuchie na nke ga-abọwa m ike nwanne mme m ga-abịa to that extent mana enwere m chọrọ ikwu enwere ihe ndebe since m nọ na bọọsụ na-ege ihe nlile ekwuge maka relationship and other things ị hụ relationship adịghị formula enwere m ji sị dịfe ị hụ ihe gbasara this camera down a na-ekwu okwu hmm? enwere a person ikwu maka camera down ọ lụọdị gị ọ my friend and mụwa enwere m experience because 95% of guys in obodo oyibo like camera down let me tell you me i'm a kind of person m eh, na-edeti gị na ị wụrụ ofu nwaanyị m na-edeti ama m edeti gị ana m edeti onye a na-edeti onye a and ị ga-emere m mena ị ga-eme camera down elutu m gị na-esi na-akwachiri awụ m nwoke ana m enwe feelings m love gị na m ga-enwe feelings of you and the only thing na wụ- ana m ada ama adị sincere mụ na gị na-edeti aga m na-edeti gị na na-edisivu gị chukwumeji enwere m chọ ịgwa gị my first girl m detiri mgbe m na m bere abroad anyị deti for almost five years the first day mụ na that girl matara wụ my birthday 2020 that first day anyị mere camera down i no go lie to you and that camera down women na mere ji ha mea judge ya ya sị eyi ihe ahụ otu unu si eche emere ụmụ nwoke camera down is a lie nwoke ma nwaanyị majority men ọwụrụ mri men ma nwaanyị dị sincere no matter say maybe that day mitere gị ịgụ toro ị gara na bed with her if she is a sincere girl she is a nice girl you go know no be mat- matter of say that day wetara ya ị kpọ ya ga na bed ọwụ mere camera down a girl m detiri achọrọ m ịlụ that girl emere m introduction ihe mezi o ji workghara mụ na ya wụ ịma abroad akwụkwọ anọra m ọdụ enwetaghị m akwụkwọ But, And but ọwa nwanne, ka- n'ebe- ka- ka- ka- ka- ka- ka m confess o for the first time no matter nwa- otu ọbụla nwaanyị si nwee ezigbo agwa ma ọ na-ana ekwe m amụ agakwa m alụ I'm sorry I'm sorry I'm sorry ịma I'm- I'm sorry a sị m no matter how otu ọbụla o si nwee ezigbo agwa ma ọ naghị ekweli m amụ ọfụma aga m alụ nwanne na-ekwukwe even
awụ m a bad person no problem ka m wụrụwa mm. nwaanyị ọbụla Chukwumerije nwoke ọbụla n'obodo oyibo na-edeti nwaanyị na naijiria enweghị that man gwatara gị sị na babe na ị na-agụkwa m o, na amụ na-elukwe m o, me- metụ ka m hụtụ ma na that man adị sincere to you hafụ ihe ihe ka m gwa gị eziokwu ihe m gwa gị bụ truth mana that man is is or maybe he is not into you or or just ha maybe o pretend ga or o pretend ga let me just say o pretend ga maybe five percent a ga-eme as men or maybe they will just dey see themselves ndị na-akpọ onwe ha ndị nna I'm a titled man I'm a this one mana 95 percent of men n'obodo oyibo na lie as far as ị dating nwaanyị nọ na Naịjirịa ị gwaghị ya wụ maybe out of ụjọ or you are pretending otu a m dị aga m na dodoriti m na gị eme gị aga m edisivu gị aga m na-asị gị mere m kamera down then I- m- onye ọzọ na-emere m kamera down m na-efesi gị na m dịrị serious m laikere gị a ma efesi gị m ga na-enye gị m ga na-agbatụrụ gị alert otu ọbụla ike kwere m mana ya gụọ m nne ị ga- ị- ị- ị ga-agbere m ya na nwafọ ya o mana ọ naghị awọkụrụ anybody eh, other ladies ọwụ onye ọbụla ka ọ na-awọkụrụ o nwere ike ihe wọkụrụ nkechi awụ ihe ga-awọkụrụ amaka ị nwere ike imechakwara onye ahụ kamera down ya aghara gị ahụna m ma many friends my guys n'obodo oyibo girls ha niile alụchara ha mere kamera down ha mere kamera until ya laa naijiria But- but ihe i kwuru- ihe i kwuru wụ eziokwu but ọwa iwu na ọ ga-awụ audio down is okay but ọwa iwu na ọ ga-agba erela kamera ịma na ọ dị risk na asọpụ ọwụ individual differences ọ ihe m na-ekwu mana 95% of ụmụ nwoke nọ chọrọ ya nọ abroad as far as gị na that girl ahụ nwa ha and ị lọvụrụ ya and ị na-enwe feelings gị na ya na-ekwu amụ na-ekwe gị ị gwaghị ya wụ na ị nweghị ihu iji agwa ụjọ kpara gị egwu ya ha or ịchọ ihe respect imeghere awụ m ezigbo mmadụ awụ m ezigbo mmadụ awụ m ezigbo mmadụ na lie

but the only thing i can say i don't support it but i, I will not say that na ị wụ onye ọjọọ ị wụ onye nke a ịghọtago because o nwere ike kpọọ gị onye ọjọọ ya wụrụ na ọ mụwa wụzi onye ọjọọ ịghọtago so the only thing wụ na audio down asọpọtụrụ m ya yes ya wụrụ na unu nọrọ in love fine but camera dan asọpọtụrụ m ya mba nke bụ ịga camera go bupụta ara bupụta na nke ahụ dịkwa risky nwanne m o because nwaanyị nwere ike mechaa anyị screen record ya ji ya yuzuo ya against ọ wụ individual difference o depend onye gị dakwa eme gị ya ịghọtara but otu amụ nwa dị aga m alọvụ gị ma alọvụcha gị me na gị gị na-emetụrụ m obi na-adị mma ị ga-eme obi na-adị mma na o dipendiziri mụnwa ma m wụzie bad person maybe echi m na gị ese mba ya bịa ewere ya bịa emenwe nonsense which enwere enwere m ụmụnne ndị nwaanyị aga m emere ihe is individual differences mana mme naanị si ndị ka na abụla even some ụmụ nwaanyị ndị some majority ụmụ nwaanyị nọ here asị tụfịakwa I no fit do that thing na lie because edetela nwaanyị before nwaanyị me na ya detire anyị detetụrụ ịghọtala anyị na-emekwa camera down eruzie mgbe me na ya na-anọha nso after few months me na ya ekwuha eruzie mgbe me na ya kwuru again this girl dụrụ isi na enweghị me na ya mere camera down she swear ara agba m so ka ị hụ na some majority of people na-adị sincere and aga m emekwe na gị camera without me edetila gị without mụ anọ in love with you ị ga-ekwe m amụ ma m nọghị in love with you m nọ in love with you my brother amụ m ga na-ekwe and eh, eh, ya ekwe m na gị ga-eso ya n'osisi aga m asụ ya n'osisi na ị nọha nso elize suwe m ji anyụ anyị ga-eme camera down that is it awụ m nwoko and enwere m ọbara ike ọbara m dị ike so to avoid ị- ịbịa na m- a- at a time m abịa hụ na that thing wụ maybe a stress m kwụsịzie relationship long distance relationship m kwụpụziri ndị nọ na Naịjirịa sị m chọọ ịlụ nwaanyị ma enwee nke m fụrụ ebe a ihe m laa Naịjirịa m achọrọ nwaanyị m na-alụ mana as far as ị ga na me na gị na-edeti ị nọ far and alọvụrụ gị and ana m eme take care of na na-agbatụrụ gị small alert eruzie mgbe me na ya kwuo okwu kwuo okwu nwere ala odogwu bido ya mesị mba ma apịpịa na my boxers mba na a na-eme eme na a ga-eme ya matured dị ụta m dị na awụ m obere nwa I am a matured man so ị bịazie sị ị gaghị eme so gị ma na relationship agaghị work e no go work Oga Kennedy nwere ihe chọrọ ikwu that is why cheating ji karịa because sometimes ị ga-achọ ka nwunye gị mere gị ihe or di gị mere gị ihe ya sị mba ee eh, church church asịkwa awụ m child of God abụ m awụ m eh, awụ m eh, awụ m Mary Amaka I am I, I am well brought up in a nice home aga m eme ihe a mana everything na-agbajasị so ihe wọkọrọ onye a awụghịra wa so ihe advice m na-enyekwa na our lady wụ for you to be into relationship before ị gaba into relationship lezie anya ọfụma mara ma onye ahụ dị serious ekwela maka ihe ị hụwa n'anya maybe agbalara gị alert eche m na ọ sọ naanị eche m na ọ sọ naanị ndị be anyị na-eme ya amakwa m na ọ wụkwa sọ ndị be anyị Nigerians ma ndị ofe ndị ofe na-eme ya gwogwo eche m na ọ sọ naanị but ọ dịghị mma but a na-eme but ka ịhụ ụwa a na-akwụ ụgwọ a na enwere enwere anyway ọnụ m shut up ọga Kennedy kwutu kwutu
unu anwụchile ị ma na ị ma awụ m advocate of camera down and eh, ụdị ụka a bịa ihe m na-agwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị wụ that na gị chọọ ịmata ụdị di ị chọrọ ịlụ gagodi telegram gị chọọ chọọ chọọ chọọ ma ị hụ ihu that your man chọrọ ịlụ gị mara that na ọ wụ ezigbo mmadụ gị wụrụkwanụ nwoke gị chọọ na telegram ma ị hụ ihu that girl ị chọrọ ịlụ mara that ọ wụ ezigbo nwaanyị adị ama ama since since 20, 2019 till now I have been saying it nwanne m nwaanyị onye ọwụla nọ n'obodo oyibo i believuru si na-edere gị message na ọ chọrọ ịlụ gị ya dị serious ya gbaa plane lọta bịa ahụ gị nwanne a lot of them ihe a na-ekwu awụ m matured man awụ m sincere enwe sincerity nọ ya because they derive joy irekọdụ unu a lot of them na-erekọdụ unu na-esha ya na page and ụmụ nwoke a lot of ụmụ nwoke nọ n'obodo oyibo na-akụ ashịrị so ya were ya gbara somebody one time view mgbe anyị na-eto a gbaa one time view gị watch ya ya alaa but ugbu onye ọbụla nwechara phone atọ a gbaa one time view were phone ọzọ na-ele ya rekọdụ ya nwanne ụmụnne nwaanyị were na ikpu unu kechie ya kama gị lụọ nwoke na-ere ahịa n'Eke Ọnụnwa gị na ya eridi ya gị nwe ugwu hapụ ndị a nọ na ala bekee lot of them wu ndị wayo ebi m ala bekee ama m ihe ụmụnne anyị na-eme ihe arị m sincere arị m sincere lekwa ikpu gị na telegram echi a ga-emezi wedding somebody abịa gwa gị nne ọ wụ ọ wụ gị nwe onye a di gị ahafụ gị na wedding ground immediately so hapụ na ihe a na-ekwu nwanne m nwoke gị chọọ ịlụ nwaanyị gị na onye a na-edeti kechie amụ gị ya ụsị ọ ga-ekwe gị ma ọ gị na-emere ihe gị gị ruo naijiria gị nyere anya ọgwụ gị bịa gị nọrọ sị sị ya were ara ya zi gị ya were ikpu ya zi gị gị screen rekọdụcha sevuchaa ya na phone echi ọ na-akpa agwa ahụ ị na-alike gị ji ya threatenwa ya ị ma how many cases anyị mere na tiktok a ị na-agwa ya ị rị sincere i wu matured man enwere maturity na ịra ọtụ na ịrụ a- na- na ime ihe ọjọọ ya gbatụ gị n'isi na gị ji ya mme gị ihe mme gị ihe anyị ahụna ya here so many times ebere emene my sisters ndị nọ na naijiria unu ka e ji agbaraga agbaraga rara bank ụfọdụ ụnụ

sevuo na phone na-eche echi ị ga-ezuzu nzuzu ka eji ya agba ka eji ya agba ịga gị depression ị ma ụmụnne anyị ole nwụrụ because of camera down apụtara na ha ga ṅụọ sniper enwe onye ma ihe gburu ha kewenụ mgbe a ga-agwa ụnụ ee i'm a matured man matured man aga ọya matured man a ka ị ga-eji mara that na nwa afọ 13 years na Nigeria nwere sense karịa matured man nke o ji ikpu gị ah, chukwu mere ije ọ gị naanị gị wụ onye ma onye m wụ about this this topic i have been shouting this since 2018 till now nwaanyị nwoke hụ dignity na nga ịnọ ya value gị 80 to 90 percent of people ma na that ị na-eme camera down automatically they might not tell you they will pretend they might not tell you ha ga-agwa gị ọ dị mma ọ dị mma because ọ chọrọ iji gị wụrọgodo ada but ọ mara na n'ime obi ya that na nkwuru ike nwere ndị kwụrọla ya before gị kwere kwere that is sure awa na-ekwu ya na-ezu nwa ọnụ nọrọ were ikpu gị shawa gagodi telegram gị hụ ụmụnne anyị ndị machara mma rịcha enwe mgbe m ga-aga na tiktok like this m gafe anya m bịa m bịa nọ like this pọsụọ gaa na telegram lee ihe onye ọ host ya na-eji follow me follow me follow me si lekwa onye ke o nwere ike ọ madị sị ikpu ya nọ na telegram nọrọnụ mewenụ because a gwaga unu that na eh, eh, eh, i'm a matured man chukwu mere ije kwuru ya nga m mee concur with ya maturity anọ na ihe iberibe ya wụ sị maturity nọ na age nwoke honorable hụrụ na Miss World ya ga lụọ nwa ntakịrị so eh, my take ụmụnne m ndị nwaanyị exactly ndị ke nwaanyị ọtọ nwoke nọrọ outside o nwere ike o bu big amụ ụmụ nwaanyị achụgharịwa ya because of big amụ ya but gị onwe gị wụ nwaanyị eledi ihe ọ dịghị possible nwoke ọtọ ya pụta nwaanyị igbo a na-achụgharị nwoke ọtọ ya pụtara ọtọ nwoke pụta enweghị nwaanyị igbo ga-eso ya chukwu mere ije chukwu mere ije ị na-ama ama adụ m pin ka m kwuo ụka and ị ma ihe m chọrọ ikwu na ọ wụ pin ihe m minere wụ na nwaanyị igbo nwaanyị igbo nwere culture na-eri ji na ede ọtọ nwoke pụta owu ike iso nwoke ahụ enwere live stream m nọ one time mgbe ahụ that nwoke Equatorial Guinea na-akụ ụmụ nwaanyị damadafu ala nna gị hụ some of our big babes ndị m na-awere ọnụ as in ana m awere ha ọnụ ọ wụ by age but ana m ahụ ha asị ndị rị reserved na responsible ha na-asị che ele mgbe m ga-enweta ụdị amụ nna m a nna nna m a na-ebi ebi o ha nọ na live stream ekwuga ihe a somebody asị ya bịa ka m share gị link a ha sị onye ọwụla emetụ ọ ga na-ele the link awa m ukwubega ha ihe awa m the man ji ebiga ọhụụ akpochi ebiga ya so to my sisters biko nọrọnụ very careful because a lot of these people ị na-ahụ ihe even enwere ndị ga-egide ugbu a gị saachaa fonu ha ị nwere ike ịhụ ngwa cheche chukwu mere ije chema akọrọ gị this thing o mere na anambra steeti
eji enwere m chọrọ ikwu ịma soshal midia onye ọbụla ga-abịaba ekwuo ka ha mee transfer different women different women niile ọ rachara ọtọ ha nọcha na fon ya ndị kidnap ewerezi ya na-ashea ya na telegram na whatsapp na ihe niile o mere na naijiria akọrọ m ka akọrọ ahụrụ m ya ahụrụ m ya so ị wụrụ nwa agbọghọbịa gị ibelivu na ike ị ga-ege ihe a na-agwa gị gị mee camera down na a ga-alụ gị ma aha gị wụ sorry and to some of our brothers ka m kọwaziara unu update nọ ugbu a ụmụ Gen Z a ihe ahụ i che sị ị ma ha ma ya ha na-ejizi app na-edozi ihu ha gị na-ele gị na-ele ihu ha ha na-akwọ gị ha kwọcha gị ha eskrinshọt ha skrinshọtụọ gị ha esendịara gị ya mazia gị bill gị wụrụ nwoke ji nwaanyị

ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọwụkwa sọ naanị nwoke na-erekọdụ some ladies na-agbakwa nwoke rekọdụ ịghọtago ka ị ghara ifeel and anakwa eme ya na age especially all these young young girls some of them anya adịghị ha mma ha na-agbakwa rekọdụ having said that enwere ihe I know enwere enwere ihe i kwuru m chọrọ ịrụtụ ị sị that na eh, anyway aga m asị ị sị that na but enwere otu i si kwuo ya mana ọwụ na m echefugo m iput ya like that ka m gwa gị eziokwu 70% of ụmụ nwanyị lụrụ di ndị ka wụ that na even ma ndị nọ close ma ndị nọ far ha mere na di ha either audio down or camera down i put i bet with my body because adị m sure yes oga kennedy m na-agwa gị. percent na nwaanyị oga kennedy ana m ana m abịa ana m abịa ana m abịa ịma eh, so- so- so- social media is different from reality oga oga kennedy eh, ntụkwara gị sị soshal midia dị different many guys n'obodo oyibo gara na-akpọta nwaanyị ha obodo oyibo ọwụ ha niile i don't say all please i'm not saying all but majority of them ha na nwoke ahụ mere it's either na ha mere audio down or camera down but just that o liikihụ because they decide to play mature ana m agwa gị the truth ịma social media is different from reality ịma ọwụ onye egidere wụ onye ohi ana m ete okwu mmanụ here i don't say it to like me but i tell you how it is so many ladies nọ Nigeria alụlụ di akpọta ha obodo oyibo but ha ga-abịa kwuo ya because ha alụgo di okay ị ma nwaanyị this thing agwụla the only thing nwaanyị na nwaanyị nọ na di pụta na social media bịakwuo some of them ga-asị gị tụfịakwa god forbid but if they can remember back then mgbe di ha na-edeti ha many of them they did it either na ha mere ke audio or ke camera m na-agwa gị the raw truth but however that does not mean we should encourage it because one some people na na-eyuzuzi ya against people but ị bịa sị that na na enweghị nwaanyị mere ya ya alụọ di i disagree some people mere ya Chukwumerije Chukwumerije ekwughị m ya ekwughị m ya Chukwumerije i did not say ihe m kwuru wụ that na gị believe ọ sọ ihe a ga-eji lụọ gị nna nwanne gaa lee na telegram ugbu a Chukwumerije ị ma enwee nga mmadụ ga-etoru ụmụ ihe ndị ahụ ga na-etire ya anya enwere link m ga-ashara gị na gị hụ some people na-eti follow for follow follow for follow ha nọ there gị hụ ya live ọ wụ ihe a ọ wụ otu ikwu ụka ha na-akwụchazi na line eti follow for follow chere m akọ- chere m akọwara gị ihe m miniri enwechara live host ndị nọ na tiktok a kwasiri ike gị gaa na telegram gị nyokwuo ha gị na-ahụ nga ebige ha ma nga ha mega amụ na ihe ndị ọzọ ọ nọ na telegram and Chukwumerije mind you enwekwa mgbe m sị that na onye emele ihe kwuru my opinion and my humble advice and ọzọ dị ka ibe Chukwumerije 70 percent ị na-ekwu nna Chukwumerije believe na the ị nwere ike ịsị high number of people ị nwee ike ịgwa m 70 percent i so ha kwụga the camera down elee ebe elee onye nyere gị 70 percent aghọta m ngwa lee m agwa gị ọga Kennedy lee m agwa gị secret

80 na-eme ke suspicious act nwanne ihe m gwara gị nwanne ị wụ guy man nọ na ị nọ na ị wụ ị wụ guy na-aga aga ị ma ihe m na-ekwu eh, ọ wụ na m sị camera down dị mma ọ for ndị chọrọ ime no m gwara gị so ihe a wụ ọ wụ na m na-asị you must do camera down see ama m my friends lụla nwaanyị ha n'obodo oyibo anyị na-anọ obodo oyibo nwunye a girl ha detiri na ha na-eme camera down ha lụkwara ya it's just that ọ wụ individual differences enwere ndị mere camera down for fun ka ha mee camera down dị ha ga-ejikwa ya mee mee ya eye nwekwe majority of chukwu mere ije no that me if you that me ah, maybe no wahala but majority of men in n'obodo oyibo they tinye long distance relationship na-eme camera down with enyi ha nwaanyị and eh, mind you a girl who married camera down does not mean that the, the girl no chromoto girl or a stupid girl or or, or they have well brought up sometimes it's out of love or out of feelings onye ahụ nwere ọ chọrọ maybe let me you do this thing to keep, keep you yes that is it so me aga m aga mega advice as a woman sị gị okay meet a guy mewere ya camera down is your decision but for me mụ na gị na-edeti nna m ị ga-emere m camera mụ na gị ga na-eme mụ na gị ga na-eme ihe kromoto

ihe iji anyụ ọwụ ihe ga-etrigger your feelings which is her voice and uh, you know her voice ọwụ na ihu ihe nwoke ji anyụ ọwụ voice ọwụ na ahụ ile nwaanyị anya ihe m hụrụ n'anya ahụ nwaanyị na-eji nwaanyị gafee okwuo ụka ị gaghị efeel ọ ma ị hụrụ ihe ọ ma ị gafere maybe gị hụ maybe ike ya ma ọ bụ ara ya before amụ ga-ebili ị ga-ahụrụ something ga-eme gị trigger ị wụzi onye ara maybe mmadụ nwaanyị okwu okwu gafee gị sị gaa nwaliwe elu ọ ihe ị hụrụ ga-akpali mmụọ gị before gị achụọ nwaanyị na ọwụ beauty ya maybe ga-eme gị attract something one or two things ga-eme gị attract Chinecherem send ya request enwere lady sị na o mego ụka enwere one lady sị na chere ana m abịa ana m abịa nwanne chere chere enwere lady sị na o mego camera down before ọ sị na o mego ya before Chinecherem send request ka ọ gwa anyị otu o si mee ya ee nwanne gaa n'iru
ị ma social media wụ ị ma ee social media na-adị confuse a sị mechanic ekweghị ka anyị mara ndị bụ ndị ala ị ghọtala o nwere ike otu a m si ekwu ihe na ya eme ka many people ga-ahụta m sị hey this boy wụ anya si mee maybe ha hụta otu a, ọ- ọga Kennedy ji na-ekwu ya na-ekwu ya ha sị hey ọga Kennedy wụ ezigbo mmadụ it may not be like that o nwekwara ike na maybe na mụnwa kwuo ekwu o nwere ike eme ha mee ya wụ ọga Kennedy so I'm just saying na ọwụ na m na-akparị ọga Kennedy o I'm just trying to use it to to to narrate something ya wụ sị maybe ọga Kennedy kwughị ya ni people na-akụrụ ya aka o maybe kwa o nwere ka ọ na-emekwa ya by the side sorry ọwụ na m so na-eme ya o that is how life is that is how social media is people will come social media gwa gị hey bla bla bla anụ m eme ihe anụ m eme ha to god god forbid tụfịakwa I no go fit try am mana a bịa na nkọrọ even all these men ị hụ ndị kpuchi okpu red ekpuchi okpu red ị gawa nga ha na-anọ na nkọrọ na-akụ nwaanyị like this mee bend down sele bend down ha eshi n'azụ were ya mana after ha was taa I will never try that thing mika as a title ị ga-ahụ onye nwoke na okpu red ọ na-ebi ọhụ ọ na-ebi ụdịrị ọhụ a ịkụ nwaanyị doggy ele ndị bikọrọ ọhụ ha bikọrọ ọhụ arụrụ ala ị hụ ha na-akpọ o nwere ọhụ a na-akpọ ọhụ arụrụ ala ọhụ nwa mekarịa ndị a na-eclaim na-asị na ị makwa onye m wụ ị makwa onye m wụ ibi i meetie ha nga ha na-arụ arụ ala ọhụ ya ị ga-asị gị nwa sef wụ wụ church man so mụnwa kwuwe based on ihe mụnwa mere experience majority of men n'obodo oyibo unless i date ha nwaanyị nọ distance na lie i date nwaanyị nọ na Nigeria one or two things ga-emerịrị occur you know, you know occur you are trying to you are trying to dey pretend that you're a nice man or you are scared to say it because enwere some men na-enweghị ihe ọnụ eji ekwu okwu

ee m ga-achọ ka ị gbazie break now you know ka anyị nwere waja nọ here and doctor is back ee ọga kennedy mgba chipu something before waja no no problem nwanne no problem welcome waja and doctor ndị unu anwụchule enwere ịma ịma enwere ihe m chere enwere ihe m chọrọ ka ikwukwe enwere ihe m chọrọ ka ikwu eh. Eh. ihe a m na-agba ga enwere ike ịdị ha aware but ịkpọ some girls dịgoro expose ga-agba gị this thing many girls na-eme good girl good girl I'm so holy I'm so gentle ha ka atọ n'aka nna yes ịhụna ndị a na-eme over good girl good girl I'm too responsible I'm asị gị na I'm not encouraging irresponsibility o mana many girls na-eme they are too good girl good girl good girl good girl ha ga-anọ pant ereka ha n'otele ndị ka ahụ ha hụtara na colleague ha wagara anya alụọ di lụta nwoke gbasiri ike ana m agba gị eziokwu ọwụcha isi na-agba gị the truth yes
ọ na-eme eme chukwu mere ije ee nke i kwuru ọ na-eme eme because mgbe anyị na-etokwa ndị niile wụ street girls mgbe anyị na-eto na-enye nsogbu gara Ojimgbọ na Feddy mgbe ahụ ha alụchala di ndị ke scripture union ka na-amakwa jijiji ugbu ụfọdụ na-erezi crayfish na relief market ọ na-eme
pant adara ya ha n'ike
chukwu mere ije chukwu mere ije gee ntị gee ntị ịma na ihe gbasara ihe camera Dan a na-ekwu okwu ya ee eh? mgbe anyị bidoro tiktok go onwe gị nwere idea ịjoin na anyị mgbe ahụ ee eh? all the OG nọ na tiktok mgbe ahụ agbachana ọsọ because a dropụchara amụ ha eji ya like this komkom na this tiktok mgbe m na-agụ ya ka egwu ọ dị ka movie ha si

ee m na-agwa gị ụka ma na-agwa gị ya wuti wuti o nwe ihe a na-akpọ fact my brother gbam that thing a achọrọ m ịjụ that our brother gbatụrụ agbatụ ajụjụ ebe ebe ịma gị na onye emegidela ihe a megide onye a ịhụrụ ya n'anya ị nwetaba akwụkwọ enwe ụzọ ọzọ ị ga-eji keepuo ya ka ọ hapụ ịhapụ imejuru ule n'anya m n'anya m jizie style tụrapụ ya here my opinion asịghị m ihe mere eme here my opinion because whatever gị na-eri rice na-eri rice na-eri rice one day ị ga-achọ iri beans it's pure fact a na-enyo ya enyo hapụ ihe a na-akọ a na-akọ a na-achọ enyo even ma nwa ị na-atabeghị ata ga-enye gị morale gị chọọ ụzọ ọwụla ị ga-eji nweta akwụkwọ gala na Naịjirịa taa ya ihe i kwuru eziokwu ọ na-agbụ agbụ ọ na-agbụ agbụ ime ya too much nna chukwu mere ije chukwu mere ije ee eh? abịakwanụ na abịakwanụ na na ị wụ guyman na ọwụ ejighị m ọnụ na-ekwu ya ihe m na-agwa gị ihe m na ntụ anọ m n'ekiti spoil anọ m n'ekiti spoil people wey be say erere ere eregwụrụ eregwụ ị nụ ka m na-agwa gị my brother my sister wụ that na ị wụrụ i nwee value watch ya ndị niile lụrụ nwaanyị n'obodo oyibo eshi ha laruru that night eh, e nwere feeling ị na-enwe for onye ị missiri for so long ma for onye ị findiri love nga ọ nọ then gị na-enwe emotion enwe emotion ya na-akụ gị pampampam n'ikpu ahụ ị ga-achọ ịhụ ihe ikpu ahụ ga-enye gị gị bịa kwụrụcha ya kpamkpam kpamkpam even ị ga-ahụzi ya ya ya gị si ebe ị na-abịa ba abịa hụcha ihe rị like this elezi ikpu ọ ga-adị ma mgbe ị ga-abịa abịa iwe onye ara nwere ike ịjụ gị ajụjụ nwere ike ịjụ gị ajụjụ nwoke na nwaanyị bikọta n'ụlọ enwere mgbe ha ga-ebikọta n'ụlọ ikpu nwaanyị ahụ agbụ ya

ga-eme nwoke ya hụ gị ya dị ka ọ hụrụ ekwensu wụ gị ji ụkwụ ọjọọ bata ma n'ime ya wụrụ onye lọvụrụ gị lọvụrụ gị n'isi gị bịa na-ele ya arịrị nna gị ya hụ gị ọ dị ka ọ hụrụ fensị so hapụ ihe a na-akọ onye ị nọ na ị nọ na Germany gị na-eme calm down ụmụ nwaanyị ka m pịazie kosi na enwere kosi m ga-apịa na ị ga-asọ washi ị nwere ike ime utu ka m pịa kosi ka m pịa kosi na 70% of ụmụ nwoke na-agba n'iro ndị ji nwaanyị ndị nwunye ha Onye nwere percentage a, onye nwere Oga percentage Kennedy, a, Oga boy. Kennedy, chere- chere- chere chere ka m kwuo my own truth ana m agwa gị fact okay awụ m somebody toro in family ebe e nwere chains of family majority of ụmụ nwoke na-agba n'iro ndị nwunye ha dị good ana m agwa gị eziokwu a lot of ụmụ nwaanyị wụ na di ha na-echeati on them nwaanyị ahụ wụ ezigbo mmadụ many men gbaga n'iro agbaga ha n'iro na nwaanyị ha wụ bad person but ha gbaga n'iro because of na nwaanyị ha eliveghị up to their sexual fantasy ana m agwa gị the reality ọga kene ama m na ịlụgo e, e nwaanyị o alụbe nwaanyị but ana m ekwu from na nghọta nke m many women nọ na di di ha na-echeat on them nwaanyị ahụ wee most of those women wụ ezigbo mmadụ mana ọ wụ di ha wụ ndị fuck ga up eziokwu ụmụ nwoke a na-avụ sọ ụmụ nwoke a na-avalue nwaanyị wụ ezigbo mmadụ ha na-echi ụmụ nwaanyị ndị taga afụfụ na marriage ndị wụ ezigbo mmadụ eziokwu ka m na-agwa gị
Chukwumerije I'm not disputing ihe ị na-ekwu ee eh, but enwere ihe m chọrọ ịgwa gị and ihe m ga-agwa gị na ee eh, ndị ji nwaanyị na ndị ha na nwaanyị bi n'ụlọ ga-agwa gị ị ma sị enwere nwoke nọ na nwaanyị ya na-akparị ya mkparị every day but enweghị onye nọ na outside nwere ike ịnụ ihe ya na-ediri gị ihe because o nwere kpọ ga-arị edibi ụlọ nọ n'ụlọ gbachiri ike ka mmadụ bịa nụ gbọrịgbọrị ihe na nwaanyị ya ya akpa ya akpa a na-ekwu elu ekwu ala ya akpara onwe ya because ihe onye mere most of our brothers ji anwụga ihe m na-agwa gị Chukwumerije ihe m na-agwa gị wụ enwere ụmụ nwaanyị wụ ọka mma n'ezi but n'ime ụlọ they disrespect their husband to the last honor nwekwa ụmụ nwaanyị wụ ezigbo ụmụ nwaanyị eshigekwe m gị agụgọ nwekwa ụmụ nwoke nwoke ụmụ nwoke wụ ọka mma n'ama but n'ụlọ ha rere ere ihe a two ways so i kwuo ya gị kwuokwe ịmadachi na e nwere ụmụ nwaanyị na-akụ di ha ihe but enwebụ onye nụrụ ya before ịmakwa ịma e nwere ụmụ nwaanyị na-akụ di ha ihe any argument ya lụọ ya na ntị tewai the man larịa ya ụcha ya emechi ọnụ o nwere ike gapụrụ onwe ya gaa ṅụrụ nwa mmanya ya it happen steady so you are talking out of ihe ị nụrụ anụ ma ọ bụ ihe ị hụrụ kwa project akpa emege e outside nna na man and woman wey marry na na dem know wetin be their problem we are talking from outside based on ihe ị hụrụ enwere ụmụ nwaanyị wụ ezigbo mmadụ esighị m gị agụgọ some good women na-alụta bad men some good men na-alụtakwa bad women so ọ bụ ụwa my brother na dem know wetin dey make dem ha na-enwe problem but a ga-agwa gị ya ị ga-ahụ nwaanyị ugbu ya shi na ke di ya pụọ gị kwụsị ya kwute ụka nga na ya sị gị e mere ya abuse because ọ one English onye niile ma A ma B ga-arị against ya gị sịzi ya kwuo ya sị gị in fact na I I can't say that because anyị mekela mkpọpe move on ihe wụ ka a na-eji eji ọ nọkwa na nwoke so a na-ekwu ihe ihe anyị na-ekwu wụ na assumption from outside but na the man or the woman wear shoe na him know where dey pain am ọ gwụla ihe m ga-ekwu my brother ndewo but ndị ụmụnne anyị ndị jishi ikpu gị ma awụ ya ị ga-ahụ ya na wedding day na telegram echi ya di gị echi ya di gị ya echi nga ahapụ gị na wedding gown ga aga emezi reception ndewo